aa kalata tinachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani tsopano achimwene chikhulupiriro chonse tinacho kuti zanu zonse kumeneko zili bwino kunonso kwanu ayi ndithu zili bwinobwino tapima mavuto tawazolowera basi Tikuyenda, kusuntha pang'onopang'ono, mwezi wa masiku ochepa uja, koma wa maluzi, ndi umenewo uli kukagwetsa basi, achimwene. Pang'ono ndi pang'ono mtunda wa mchaka cha 2023, tikupungula ndithu, kulunjika ku chaka cha masankho cha 2025, chaka chimene kukhale chapwa, chaka chimene ena ake akusungira jokala wawo, ndipo akungofuna pomafika chaka cha mawa amuponye, kenaka awone kuti zikhala bwanji. Pakadali pano kuli chuu! Koma akudziwa ndithu chimene akuchita. Mundilole ndisanapitire patali ndi kalatayi lero ndikumbutsenso kuti ku Kwezy Buses, bus zawo zakhala zili ndi mbiri yabwino kwambiri kwa nthawi yonse imene zakhala zikuyenda kwathu kuno achimwene. Ndipotu panopa ndiye ndi muja ndakhala ndikukambira muja kuti kwathu kuno bus imene yatsala yodalirika ndi imeneyi basi. Ulendo wapakati pa Blantyre, Lilongwe ndi Mzuzu Munthu sangaganizenso zina kuposa Kwezy buses basi! Ndimakambatu kuti mu chaka cha 2025 tiona zinthu achimwene, kubweratu zinthu osati masewera ayi. Paja ndi nthawi imene makosanawa olemekezekawa amapusa kwambiri, kulawa usipa wawisi akuti kuonetsa kuti akulira nafe limodzi. ena ake ayi ndalekerera ine koma ziphidigoliro sikaleyi ndimawerenga ndithu achimwene kwatsala miyezi yochepa ena ake abwerenso atibwitike nalo bodza la mkunkhuniza atisambitsenso chokweza kutiyala udzu pa mimba kutifunditsa bwengere kutimenyera mapira pamutu azungulirenso mutu kukhala ngati amamva nafe chifundo, kuyenda nafe pa maminibasi kuti akuti aone mmene tikuvutikira. Ukalowa m'sitolo zikuluzikulu za katundu, akuti umakachita kukuwa kuti, Maine! Koma katundu wafika pamenepa? Kukhala ngati kuti akuti akudabwa, koma chonsecho nda mommunotu ikubwera nthawi tioneke ofunika enafe anthu ena ake adzichepetse kufika pozweta nazo ndale kuwapeza azimayi pa mjigo kuwafunsa mafunso ombwambwana ngati oti mupanga chani pa mjigo pano eh azimayi mupanga chani basi sunthani ndithandizeni kujiga olemekezeka thaye ili pakhosi ndiye amalumira mlomo wa mmusi nkuyamba kujiga azimayi angasamavutike yayi ine phungu wawo ndilipo umangodziwiratu kuti aa mabodza awa umbava poyerayera uwu mu 2025 amene akuona ngati adzatinamiza akuti athawe mabodza kwathu kuno tamva okwanira kwa basi makutu athu amva zambiri ngati munthu afuna kunena kuti ndi munthu wothandiza nthawi inoyo ndi yoonetsa chimwene osati kumavala dziguduli masaka kumatinamizira kuti mukutimvera chisoni Malipiro anu ochuluka kwambiri timalephera kufikirani mmakhala nthawi zonse ndi dzianyamata dzanyama paliponse maphawudala kaya mmatero? Takunzuka tokhatokha kwa nthawi ndithu. Tokhatokha mmidzimu njala inatikhodzokera. Opanda otigwira dzanja. Anzathu omatenga ndalama zankhaninkhani kupita nazo kukasangalala ku Chitungwiza. Osatitu Chitungwiza chake cha mwa Njolomolemu ayi! Koma komwe ku Harare! kuchita kukwera ndege ndalama zathu ulendo wa ku Chitungwiza ponsaidwapompa atifuna maliro adzichita kulimbirana kunyamula akuti ndinyamula ndine malemuwo anali munthu wofunikira kwambiri akuti ofunikirayo woti wafera mnyumba khoma la kanyumba kake ka mdindo litamugwera kumafunsa za ndani kodi za Kwinyani Iii hmm Kwinyanitu sakuoneka mmudzi mwathu wasowa amwene ndipo ameneyo sikuti angatulukire posachedwapa ayi ayi ndithu Kwinyani wachabechabe nkamwini ameneyo moti ndimawauza alongo athuwa pamudzi pano kuti kumasamala akamwini amene mutibweretsera mudzatibweretseratu nkhondo ino Kwinyani ndi chitsanzo mwa akamwini amene akhoza kutibweretsera nkhondo pamudzi pathu pano. Ndikudziwa mukufuna mutadziwa kuti kodi Kwinyani wake uti? Iwe Kwinyani wa ku Livalo, ku Ntcheu, wachita bwanjinso nanga? Ii achimwene, kwathu kuno pakatipa kunabwera anthu ena ake amadzalima msewu pa chithirakitale kuti mwina mwake ndikumayendako bwino amwene. Unayambikadi msewu kupalidwa kufikira nthawi ina yake imene zidamveka kuti chigalimoto chopala m'miseucho akuti kaya chinavuta chiyani kaya koma amati chinavuta kaya ndi amati climate ka, ka, ka, kaya yaa zo, zo, zomwezo za pagalimotozo koma mungodziwa kuti chidavuta nch- chidavuta basi ndipo ntchito yotipula msewu inayamba kaye yayima ndi anachisiya kaye pomwepo chigalimotocho kuti a tibasakasaka chipangizo kwina kwake kuti mwina mwake tidzakonze chithelakitalechi chakhala chilitu pomwepo chithelakitalecho achimwene anthu tonse timangoti hii chithelakitale chidatchona osadziwa Kwinyani mkamwini wathu uja wakhala akumayenda m'makomo mwa anthu kumatsatsa chithelakitale chochokera ku bomacho Kungoti ndikulephera kumvetsetsa kuti kaya kwinyaniyu sinamuzindikire bwanji za khalidwe lake kuchokera pa chiyambi kaya chifukwa tu loko mnyumba mwa akamwene ah! amapezeka kwinyani ndi zinthu zodabwitsa kwambiri ulendo wina anandisatsako mpando wa mundege akuti obwande ine ndi mpando tu wa mundege mukhoza kumakakhalira kunyumba ndikumamva ngati muli mundege ndege choncho Ulendo winanso anabwera kuti, Obwande, ndakupezerani mankhwala osambitsira ngamila awa, ndikufuna ndikugulitseni. Ine kumufunsa kuti, Tsopano ndikagule mankhwala osambitsira ngamila, ndilowera nawo kutiko? Nditamva kuti amafuna kugulitsa thalakitala ya boma yolima mumsewu, sikuti bwenzi ndadabwitsika kwenikweni, kwinyani ndi khalidwe lake limenelo. Mantha alibe ndi katundu wa eni ake. Ngakhale ku barakisi amakalowako, ulendo winawake pa bafa lake losambiramo lapanja latsekeratu koma eti lidali ndi chitseko cholembedwa kuti Adjutant Kamuzu Barracks chidajambulidwa mfu chidajambulidwa mifuti iwiri italozana pamenepo koma loko mantha kwinyani amasamba mu bafa latsekera koma chitseko cha asilikali ankhondocho chitayedzekedwa poteropo adachitenga kuti kaya amwene mpakana pano samafotokoza bwinobwino amangodzitamirira kuti akuti iyeyo ndi katakwe basi. Kwinyani ndithu kulimba mtima kupita kwa ujayo mkulu amakonda naye kugula zinthu zakuba uja akuti ayi ndikugulitsa chithalakitale chimayima pajapa chija ndama zingati akuti ah ndimafuna 4 miliyoni kwacha koma poti ndinu omwe mundipatsa 3.8 basitu munthu kupereka kunyamula anyamata ake akuti tiyeni tikakoke thalakitala ija tagula kwa kwinyani ibwere pakhomo pompano mmene chimakhalira chimene chija kukula amwene basi kunyamula anyamata kumalimbana nacho kuti akankhe chikafike ku nyumba mpamene amafunsidwa kuti aa inu mupita naye kuti katundu wa bomayo akuti "Ii, kwinyanitu watigulitsa uyo aa inu mugulitsana bwanji katundu wa boma wakudyerani ameneyo basi kapitani uko aa nanga tsopano ndalama yangayo ndiye ikhala bwanji mfuneni kwinyani akubwezereni masewera eti kwinyani mantha alibe mkulu winanso adalira naye atamugulitsa tchalitchi chathunthu kumamulozera ndithu tchalitchi cha kwa kayinga chomangidwatu ndi azungu a mishoni kuti akuti ha tchalitchi chimenechi ndi changa ichi anandisiyira malemu agogo anga amene adamanga ndimangofuna 500 basi amene ati aguleyo akhoza kusandutsa kaya golosale palibe vuto analandira ndalama akwinyani 500,000 adathawa. Anthu anangodabwa kuti m'kachisi munthu wina watsegulamo, akugulitsamo mbuzi zake mmenemo, wabweranso ndi chikwere chake cha abakha, nkhunda mmenemo. Mipando yonse yokhalira kumeneko waitenga wakaiunjika panja. Kufunsa zakhala bwanji, akuti kwinyanitu walandira ndalama wandigulitsa tchalitchichi. Wathawa. Khalidwe la kwinyani ndi chitsanzo cha mmene dziko lathu laipira ndi nkhani za katangale komanso kusakaza chuma cha misonkho yathu kwathu kuno, koma osalandira chilango china chilichonse. Anthu anafika pomadzitamirira kuti za boma satumizana kundende! Anthu akumapakula kwambiri zinthu ndikumadziwika ndithu kuti akuluakulu, ndalama zankhaninkhani zasakazidwa. Koma ayi ndithu, opanda ndithu ni mmodzi yemwe kukhaulitsidwa. Anthu akumaba mopanda manyazi. Akumadziwa ndithu kuti aah za boma izi zamayize basi. Akwinyani alipo ambiri m'bomamo kwabasi. Kutanganidwa kugulitsa katundu wa boma, mathalakitale kugawana, Mathero ake ndi kungowauza kuti aa pe- pe- pepesani kuti mathalakitala amene amayenera kupindulira alimi mudatenga mwangozi inuyo mukulimira kunyumba kwanu pepesani. Ayi pepani! Basi nkhani yatha. Koma zoona anthu msewu waduka, buliji yapita, anthu matenda akumasenza paphuzi m'taunitu la Blantyre ku Machinjiri. M'malo mochita changu ndiye ndikumanena kuti ayi mabwana eh, a- akuunika zikalata zoti kodi ndi ndani agwire ntchito imeneyi eh, ku Machinjiriko and then ndiye akhala akuunikabe kwa sabata ziwiri eh, ke- ke- kenaka idz- idzayamba ntchitoyo ndipo idzatenga miyezi folo koma zoona mukumasuta chamba cha mtundu wanji m'maofesimo eh? kuunika zikalata mpakana 2 wikisi zoona ngozi yadzidzidzi koma zoona mpakana nthawi yonseyi anthu akhale akudikirira ayi ayi iyayi iyayi imeneyi achimwene ndidzaitambasula mukalata yanga ikubwerayo achimwene ayi ayi sizoona komabe msewu wa Khonjeni kupita ku Makapwa